ala ka bɛɛ lajɛlen haminako dilan an b'o ɲini ala fɛ ala k'o kɛ kiraba bonya kama muhamadu salallahu alaihi wasalam a ka salatu kɛ waati bɛɛ belebele kan ka caya waati bɛɛ salatu ka kɛ muhamadu kan ni ala ka jɛ ye ala ba de ko ten n'i ye salatu kɛ muhamadu kan siɲɛ kelen ala yɛrɛ bɛ salatu kɛ i kan siɲɛ tan ni o tɛ fo ka diɲɛ wuli i tɛ nin ye abada maaw de bɛ ala wele mɛ ala de ko ka salatu kɛ muhamadu kan ale ala yɛrɛ bɛ a kɛ e adamaden jɔnnin jurumutɔ kan siɲɛ tan adamadenw an k'a dɔn ka fɔ alikiyama jɔdon bɛ labɛn diɲɛ de kɔnɔ alijinɛ ɲinini baaraw bɛ labɛn diɲɛ de kɔnɔ maaw k'u cɛsiri ala deliw la ka ala wele waati bɛɛ ala ka jɔn ɲuman o jɔn ɲuman a dɔn ka fɔ alahu taala b'i lajarabi de waati bɛɛ ala bɛ dɔw lajarabi ni fantanya ye k'u kɛ bolokolonw ye sɛgɛnbagatɔw hali u dayirimɛ t'u bolo a bɛ dɔw lajarabi ni kasoladonw ye a bɛ dɔw lajarabi ni baarako gɛlɛyaw ye lajarabi suguyaw ka ca a bɛ dɔw lajarabi ni banaw ye e ko ko fantanya b'i la dɔ dalen don dɔgɔtɔrɔso la hali a t'a dɔn an bɛ tile fɛ de wa an bɛ su la k'a sɔrɔ miliyardɛri don yɔrɔ fantan fantanya fisayala ni o ye an k'a dɔn k'a fɔ n'ala y'i kɛ cogo min ala fo ten n'ala y'i kɛ lujuratɔ ye ala fo ten n'ala y'i dan k'i fan dɔ d'i ma ka dɔ to ala fo ten i ka ɲi ten ten adamaden ka ɲi cogo min alahu taala bɛ adamaden dan ten de i b'a ye danfɛn tɛ yen danfɛn mun bɛ yen ko ala y'a dan cogo cɛɲa ni adamaden o danfɛn tɛ yen an ka ala fo waati bɛɛ ala mana an kɛ cogo cogo an ka ala fo ten o de da ka di anw na ala bɛ silamɛ ɲumanw mumini ɲumanw ala bɛ anw lajarabi ni fantayaw ye a bɛ an lajarabi ni kunkow ye ka anw filɛ de yalima i bɛna girin ka taa bolitigiw de fɛ wa walima i bɛna ale ala de wele ala ka lajarabiw de filɛ nin ye ni i sigila i ma taa bolitigi nɔ i ye ale ala de wele a dɔn ka fɔ alahu taala ko ten appelez-moi je vous répondrai n'a ye ne wele ne bɛ aw jaabi maa o maa ni ala y'i lajarabi n'i y'i jigi kɛ ala ye ka to ka sufɛ nafilaw caya sɔgɔmada joonaw fɛ o kɔfɛ ka wazifaw kɛ ka zikiriw kɛ ka ala deliw kɛ ka caya a dɔn ka fɔ alahu taala bɛ i haminakow dilan ala bɛ jɔn lajarabi de k'i filɛ a ye e lajarabi ni problème dɔ ye dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ e taara nɔnɔ kɛnɛ san ka taa jinɛtigiw fɛ ka t'i kɛ baji sɔn kan ala bɛ sin k'a fɔ e ye e ma limaniya fɔlɔ e ma limaniya fɔlɔ nka maa o maa n'i ye ala ka lajarabi kun ka ala wele bilahi ala b'i jaabi e de bɛ se k'a fɔ a sumayala sinon ala b'i jaabi an ka ala wele an ka ala wele waati bɛɛ lajɛlen diɲɛ in ye fu de ye wo wa wo kuma caman don o don kuma kura don o don ko kura don o don i bɛ kuma kura mɛn donc i bɛ sa k'i to o de la adamaden bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to o ye jumɛn adamaden i bɛ sa de ka ko dɔ to i kɔnɔ a bɛ dɔ kun na n kan ka taa dubai ka taa nin sanu garamu da in ta n kan ka avion ta ka taa yan i bɛ sa k'i to o sira de ka tigɛ diɲɛ in na quoi bilahi ala ta de ye tiɲɛ n'i taar'i da kaburu duguma don o don k'a sɔrɔ i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ kaburu sa n'a bunteniw bilahi a bɛ kɛ ko i ma heure kelen kɛ an ka nin dugukolo in sanfɛ yan ni dugukolo jasilen in sanfɛ yan sabu lahara de ye tiɲɛ so ye yan ye nkalon so de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nɛgɛ muminw a ye aw jija waati bɛɛ ka ala ko sumaw kɛ ala ko suma ka kɛ waati bɛɛ kana sɛgɛn kana saliya maa o maa i cɛsirilen don ko ala ka di i ye a dɔn k'a fɔ sitanɛ cɛsirilen don ka tɛmɛ i kan sitanɛ fana b'i nɔfɛ de waati bɛɛ walasa a bɛ se k'i bila kojuguw la gulɔmuw na dɔrɔgutaw la mɔgɔ fagaw la k'i bila i bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u ka motow minɛ jɛnɛyaw kojugu modeli bɛɛ sitanɛ ka ala deli de ye ka ala jɔnw bila nin na ala jɔnw bɛ min an ka ala tɔgɔw ta ka ala ko suma alahu ta ala ko ten la ilaha illallahu filɛ arafa sela arafa don la ilaha illallahu n'i y'a zikiri kɛ i b'a nɔ ye siga t'a la alahu ta ala ko ten n'i ye balansi kɛ fila ye ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw da balansi kelen kɔnɔ ka la ilaha ilalahu bila kelen kɔnɔ la ilaha ilalahu ka girin ni diɲɛ ni a kɔnɔfɛn muminu an ka ala wele ka ala ko suma ka zikiriw kɛ ka wazifaw kɛ ka sitanɛ gɛn ka bɔ an nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen nɔrɔw ka se ka don an dusukun na nin de ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ ansarula in tansurulaha yansurukum ni jɛkulu belebele sigikun ye o de ye ka alahu ta ala dɛmɛ fo saya muminu a ye aw dusukunw labaara nafigiya jahiliya ɲangoya hasidiya munafigiya nɛni kɔrɔfɔliw ninnu bɛɛ nɔgɔw de ye barrage belebelew don fo i ka nin bɛɛ de kɛlɛ ka bɔ i dusukun na pour que i ka ala ye fɔlɔ i ka se ala ma i tɛ se ka se ala ma ka nin nɔgɔ ninnu to yen ninnu ye nɔgɔw de ye jɔn i ka ninnu bɔ i dusukun na i k'i ka ko bɛɛ kɛ ala ko ye n'i bɛ sigi ala hali n'i talonna ala fɛn bɛɛ ala de ye sabu diɲɛ don o don n'i taara da kaburu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ala in de ta ye tiɲɛ i dalen don minnu na yan ni n'u bɛ nafigiyaw kɛ ka janfaw kɛ ka mɔgɔw ka duw ci olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa dingɛ sɛnɛ k'i da kɔnɔ bilahi ka tila k'u tɛgɛ kɔnkɔn k'u kɔ don ni ala tɛ jigi tɛ yen ni o kɛra waati min mɛlɛkɛ belebele fila de bɛ kaburu dugukolo fara n'u sɔnin ye e kelen pe b'o mankan mɛn ka taa i nɔfɛ kaburu kɔnɔ ka t'i ɲininka jɔn e tun bɛ diɲɛ na yan i ye mun de kɛ i ye mun de labɛn alikiya alikiyama kama e ye mun de kɛ ala ko in na e ni i balimaw cɛw tun bɛ cogo di i n'i sigiɲɔgɔnw cɛw tun bɛ cogo di adamadenw an ka tigɛ diɲɛ in na diɲɛ in ye fu de ye sitanɛ de bɛ ka maaw nɛgɛ an k'an jigi kɛ ala ye bɛɛ lajɛlen k'i jigi kɛ ala ye ala de bɛ laban nin bɛɛ bɛ ban diɲɛ in bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ bɔ yan alahu taala kelen pe de bɛ to yen ale de tun bɛ yen fɔlɔ wa ale de bɛ tila ka laban ka to yen an bɛ aw bɛɛ fo ala ka wula hɛrɛ

ala y'an to ɲɔgɔn ye ni balimaya ala k'i sara ala ka n'i sara ɲɔgɔn na ala k'i sara ni hɛrɛ ye ala si ni kɛnɛya da